daoibh! Tá sé mar sprioc agam sibh a thabhairt ar chamchuairt tapaidh timpeall ar suilsiar.ie. Fáilte ar ais go suilsiar.ie, cuir isteach do sheoladh ríomhphoist nó an. t-ainm úsáideora a bhí agat agus do phasfhocal. Logáil isteach. Nuair a logálann tú isteach den chéad uair, ní bheidh ábhar ar bith curtha leis an ardán duit, mar sin brúigh ar an cnaipe buí seo, Cuir Ábhar Leis nó Bain Ábhar, agus roghnaigh. na hábhair a mhúineann tú. Roghnaigh pé ábhar is maith leat. Tá mise chun cúpla ceann a roghnú anseo. Tá mé chun leanúint ar aghaidh go dtí an tSraith Shóisearach. Cúpla ábhar áirithe, roghnaigh na cinn atá agat. Feicfidh sibh go bhfuil an-chuid i gcomhair ceithre nó cúig ábhar, nótaí, físeáin, cur i láthair, quizeanna, gach saghas rud. I gcomhair ábhar eile tá na hiarpháipéir scrúdaithe amháin. I gcomhair ábhar eile tá iarpháipéir scrúdaithe plus quizeanna agus mar sin. Aon uair go gcliceálann tú isteach in ábhar, mar shampla Eacnamaíocht Bhaile na hArdteiste anseo, tiocfaidh na topaicí foghlama suas, Aonad a haon, Aonad a dó agus leanann siad sin ar aghaidh. Fúthu sin beidh na miontopaicí. mar shampla próitéiní agus pé ábhar go dtéann tú isteach ann feicfidh tú físeáin, cur i láthair, nótaí, quizeanna, iarpháipéir más ann dóibh. Cuid de na hábhair, táimid ag uaslódáil cúpla rud fós agus mar sin feicfidh sibh nach bhfuil nótaí b'fhéidir ann go dtí seo ach tiocfaidh sé sa chéad cúpla lá atá romhainn. Cuid eile ní raibh siad geallta mar ábhar go mbeadh againn i mbliana mar sin níl an chéad trí cinn againn ach Gnó, Eac Bhaile, Stair don tSraith Shóisearach, níl siad geallta mar ábhar a bheidh againn i mbliana ach tá quizeanna déanta dóibh. I gcomhair gach ábhair beidh na hiarpháipéir scrúdaithe ann. Istigh ar na físeáin feicfidh sibh an saghas clúdach céanna air. Níl mé chun é a dhéanamh anois ach brú, seinn an físeán agus away leis. Na cur i láthair tá siad deartha ar stíl cosúil, is múinteoirí éagsúla a dhear iad seo, múinteoirí atá ag múineadh na n-ábhar, Mar sin feicfidh sibh stíl beagán éagsúil ann ach go bunúsach tá siad soiléir, tá an méid céanna ar an téacs, tá an stíl téacs céanna, tá an t-eolas ag teacht píosa ar phíosa. Feicfidh tú eochairfhocail, príomhfhocail atá tábhachtach ag teacht suas i gcló trom, glas an chéad uair a fheiceann tú iad, i ndiaidh sin tiocfaidh siad suas arís gan an cló trom orthu. I gcás na nótaí, arís, ag brath ar an ábhar, má chliceálann ar an nótaí osclóidh sé pdf duit, an chéad leathanach i gcónaí beidh sé mar an gcéanna. seicliosta foghlama agus eochairfhocail ann. Tá QR chód ar eagla go mbeadh sé seo, cód QR fiú, ar eagla go mbeadh sé seo priondáilte, is féidir le scoláire nascadh díreach ar ais leis an set nótaí agus don acmhainn eile atá nótaí istigh anseo. Don tíreolaíocht Ardteiste tá ana chuid aistí cruthaithe ag Pól mar sin atá oiriúnach don tíreolaíocht. Feicfidh sibh éagsúlacht ag braith ar an ábhar. Tá quizeanna ansin. Ok, níl an quiz uaslódáilte don cheann seo fós ach feicfidh sibh ag teacht go luath é ach is féidir leat quiz a chruthú duit féin mar mhúinteoir agus é a dháileadh ar do rang am ar bith. Chomh maith leis sin, tá iarpháipéir scrúdaithe ar an topaic sin ann. Aon cheist a tháinig ar na próitéiní thar na blianta, tá siad ansin. D'fhéadfadh scoláire é a mharcáil mar cheist atá déanta acu. Ceist atá déanta acu, ceist a sé, Right, b'fhéidir go mbainfidís triail as ach nach gcuirfidís marc air. Tá an cheist agus tá an freagra in aice leis. an scéim marcála in aice leis. Muna gcuirfeadh scoláire marc air, b'fhéidir go ndéarfaidís, 'Á, do you know what, bhí an cheist sin beagán deacair, tiocfaidh mé ar ais chuige. D'fhéadfá ceist a chur suas ar an. ar an gclár do rang. D'fhéadfadh scoláire é seo a dhéanamh sa bhaile. Tá 15 nóiméad ar an gceist seo. Cuir 15 nóiméad ar an gclog agus away leat. Cuir an rang ag obair. Déan tú féin é má tá tú ag déanamh do chuid staidéir sa bhaile. Feicfidh sibh go bhfuil cúpla áit beag go bhfuil beagán snas le cur Higher leibhéal ok, caithfear é sin a cheartú ach ní chuireann sé isteach ar an mbunábhar, ceartófar agus glanfar an stuif sin agus muid ag dul ar aghaidh. Ach d'fhéadfá scrúdú a chruthú duit féin chomh maith agus tú ag dul tríd. So agus tú ag dul tríd ag féachaint ar cheisteanna éagsúla, is féidir em iad a chur le scrúdú. So má má bhrúim ar cruthú cruthaigh scrúdú anseo, mé ag iarraidh an cheist sin agus an cheist seo a chur leis. Tá mé ag iarraidh go mbeadh naoi marc ar an gceann sin, sé marc ar an gceann seo. Caithfidh tú ainm a chur le do scrúdú agus sábháil agus roinn é. Déanfar scrúdú agus scéim marcála íoslódáil duit. Caith súil air leis an réamhamharc feicfidh tú an scrúdú ag teacht, ceisteanna ag teacht leis, aistriú fós le déanamh ar seo, sin iad na píosaí beaga go gcuirfear snas orthu. Gheobhaidh tú cóip den scéim marcála freisin nuair a íoslódálann tú é. É seo ar fad tá rochtain ag scoláirí agus múinteoirí air. D'fheicfinn gur múinteoirí de chuid is mó a úsáidfeadh an cruthaitheoir scrúdaithe ach tá scoláirí ábalta a. iad a úsáid freisin. Léim isteach, féach id ábhar féin, féach ar ábhair éagsúla, feicfidh tú rudaí éagsúla ag teacht chun cinn. Tá mé chun féachaint ar an Mata sec mar tá an Mhatamaitic beagán éagsúil. Tá an chuma chéanna ar na nótaí i gcomhair gach ábhair ach don Mhata tá siad beagán éagsúil. Cá bhfuil mé ag iarraidh dul anseo? Tá cuid acu á n-uaslódáil fós ach tá an-chuid thuas cheana féin. Mar shampla, má fhéachaimid ar an Ailgéabar, má fhéachaimid ar na nótaí istigh anseo, don mhata, íoslódálfaidh pdf duit le heochairfhocail, céimeanna chun an cheist a fhreagairt, an cheist á freagairt, le céimeanna chun é a mhíniú. Thíos ag bun beidh ceod QR, scannáil an cód QR sin agus tabharfaidh sé go dtí an físeán tú. Ins an físeán beidh ceann dár múinteoirí mata ag caint trí na samplaí atá ins an Canva seo agus iad ag míniú go físiúil conas é a dhéanamh. Stop, déan níos tapúla é, déan níos moille é, téir siar. Pause and rewind, Live TV ad ar Sky Sports. Pause and rewind, an mhúinteoir sa chás seo. Em nascfaidh an cód QR sin leis na físeáin, sin an chéad físeán but feicfidh sibh seinnliosta físeán ar an topaic sin ag teacht suas faoi agus caithfidh mé bheith an-shoiléir faoi agus muid an-bhuíoch as COGG a rinne maoiniú ar an stuif matamaitice. Bíodh spraoi leis, bain triail as rudaí. An cnaipe beag anseo agus tá sé an-tábhachtach. Má tá aiseolas le tabhairt agaibh dúinn, tabhair é. Is féidir linn rudaí a athrú, beimid ag iarraidh rudaí a athrú, roinn bhur gcuid smaointe linn. Gach rud a dúirt mé, feiceann múinteoirí agus scoláirí é, seachas na píosaí seo ag bun. So istigh i do chuid ranganna. Feicfidh tú, toisc nasc le VSware na scoile nó pé rud, go mbeidh rang ullmhaithe duit so má tá cúig nó sé rang-ghrúpa agat, oscail do chuid ranganna, mo chuid ranganna anseo agus feicfidh tú go dtagann na ranganna suas, feicfidh tú go dtagann ainmneacha na scoláirí sa rang suas. Agus is féidir cliceáil isteach, breis eolas a fháil ar seo. torthaí a fuair siad i gcuizeanna agus mar sin a aimsiú. Cúpla píosa snas le cur anseo but arís an bunfheidhmiúlacht tá sé ann. Fan linn, bí beagán foighneach agus tiocfaidh gach rud eile leis. Em so an-chuid aiseolas ansin ar na ranganna, úsáideach i gcomhair cruinnithe tuismitheoirí múinteoirí, úsáideach i gcomhair chun tuiscint an ranga a mheas ar pé topaic atá déanta agat an tseachtain sin. Em cliceáil isteach i mo chuid scrúduithe anseo agus aon scrúdú atá cruthaithe agat in aon cheann des na hábhair atá cruthaithe agat tiocfaidh siad suas anseo. beidh tú ábalta iad a úsáid, iad a athúsáid, scrúdú samhraidh, scrúdú Nollag, scrúdú ranga a chruthú agus é a bheith ansin agat. Chomh maith leis sin, bain triail as quizeanna a chruthú duit féin. An rud céanna, is féidir na quizeanna atá againn a úsáid, is féidir do quizeanna féin a úsáid. Má chruthaíonn tú do quizeanna féin anseo, is leatsa iad, níl siad ag dul suas aon áit eile, níl muid á ngoid, níl muid á roinnt, is leatsa na quizeanna, ní chuirfear ná ní fheicfidh sibh in aon áit eile iad. Bhí sé sin faoi 8 nóiméad, Má bhíonn ceisteanna, tar ar ais chugam. Go raibh maith agat.